Wawazfumu wawazfumu ndangomva mphekesela zakuti nyamata uyu wamangidwa pa mulandu okudya ndalama yokwana 4 million malawi kwacha nyamatayu akuti ndiotchuka ku nkhani yomasaka anthu ovutika anthu amene akudwala amabwelesa pa facebook akufuna kwabwino aziwathandiza ndi zimene amapanga nyamata ameneyu nde akuti anathandiza mwana mwana wake uyu nde ndalama zija zitakwana mkuluyu anadya ndalama zija sanampase mwanayo choti muziwe ndicha akuluakulu anthu amene amapanga zimenezi ambiri ndi akuba ndipo akugwiritsa ntchito anthu ovutika pofuna kubera anthu akuluakulu anthu amene amapanga zimenezi molondola amakhala ndi maakaunti ma NGO akaunti ndipo maakauntiwo samakhala obisika amabwesa poyera amapanga website nde iweyo ngati ufuna kutumiza ndalama ku akaunti kuja umapita ku banki kaya Airtel Money utumiza ndalama ku akaunti kuja ndipo ukatumiza imaonesa kuti azifumu atumiza ndalama yakuti ku akaunti iyi ndipo balansi imakwera iweyo umaona ka usatumize lese pali 900 kwacha iwe watumiza 1000 kaya 100 kwacha izionesa kuti watumiza 100 kwacha pano ndi mwakuti ndi zimene zimachitika nde mukazaona munthu akugwisa ntchito bank account yake personal account muzaziwe zoti munthu uyu ndi wakuba chifukwa chokuti anthu ambiri mumatumiza ndalama zija ndipo zimapyola nde zikapyola zosala zija zimakhala zake ndiye iyeyu ulendo uno ndalamazo zingathe kutheka kuti sizinachuluke ndiye mpoti iye ndi bizinesi nkani wazidya ndalama zija chifukwa chakuti amafuna apange kava ndalama za ulendo umene anayenda kukansaka mwanayo samafuna kupanga bizinesi yoluza koma bizinesi inaluza chifukwa chakuti ndalama zija sizinachuluke ndiye uja wangodya zimene zapezekazo akuluakulu khalani osamala osamakhulupirira anthu ngati amenewa anthu amenewa ndi akuba anakafuna kupanga njira yolondola adakatenga phone number ya mayiyo kapena bank account ya mayiyo mwini wake wa mwanayo ndi cholinga chakuti anthu aja akamatumiza ndalama zizipita ku akaunti kwa mayiyo chifukwa chakuti mwini wake wa mwanayo sangadye ndalama zimene zofuna kupulumutsa moyo wa mwana wake zosatheka munthu wokhala mmayi zosatheka zimenezi koma iye uja wakwanisa kudya chifukwa chakuti si m'bale wake si mwana wake nkani wazidya ndalama zimenezi ndikumvanso kuti mwanayo ndi- akudwala kansa ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri ndi pamene muziwe kuti anthu ambiri alibe umunthu siwina aliyense amene ali pa facebook amene ali ndi peji kumapanga zinthu zokhudzana ndi ndalama amene ali wabwino wabwino ndi very dark man amene ndikumudziwa ine samadya ndalama za anthu mm ali ndi akaunti ili public wina aliyense angathe kuona kutumize ndalama uona ndipo akachosa ndalama zija ku akaunti kuja akuyenera afotokoze kuti ndachotsa ndalama yakwana mwakuti tifuna tipangire zakuti zakuti zakuti zakuti zakuti ndiye ngati pali munthu omuthandiza tachotsa ndalama yakwana mwakuti tifuna timuthandize munthu ameneyo anthu amenewo amafunika azikhala ndi akaunti pa standby ngo account ndiye anthu muzingotumiza kumene kuja ako nkumaona kuti ku akaunti kuja tili ndi ndalama yakwana 1 miliyoni kwacha tili ndi 2 miliyoni kwacha kumaona ndiye wina wake akapezeka ofuna kumuthandiza muzingotenga ndalama zija ndi zimene amafunika apange koma yense angapange chisanzo like udu adapanga interview sky b mu videomo sanaikemo bank account yake adayika bank account ya sky b phone number adayika ya sky b ameneyo ndi munthu amene amathandiza anthu ine ngati ndofuna kuthandiza munthu wina wake akuvutika sindingaike bank account ya ine ndiye ndayandikira munthuyo chifukwa choti avutika ndi munthuyo palibe chifukwa yoika bank ya ine ndikaika yanga ndiye kuti mbusiness fa iye uja ngatafuna 5 million ndalama ilipo 6 million sindingampase zonsezi zonsezi zake ndimpasa 5 million zinazi ndirenga ndi zimene amapanga ndiye business iyi inabumba inabujaga nkani wadya ndalamazo mkulu ameneyi mkulu ameneyi ndi satana mkulu ameneyi ngalu kwambiri